debite bɛ fɔ cogo di an ka kan na o la bi an bɛna ale ka ɲininkali o de jaabi ayiwa an ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen aw fɛn fɛn ɲɛ bɛnnen don an ma lakununi fɔ bɛ ka kumaden ɲɛfɔ kɛnɛ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'aw fo kosɛbɛ ɛɛ dan tɛ foli min na an bɛ an ka kɔkɛ mafurubagaw n'o ye an ka abonɛw ye an b'u fo aw min bɛ eh, aw fɛlaw fɔ an ka jajuruw kɔrɔ an b'aw fo dan tɛ foli min na bawo mɔgɔ b'i fɛla fɔ ko o ko la i b'a sɔrɔ o ko diyara i ye de o bolo ma eh, an badenkɛ dɔ ye ɲininkali kɛ an ka eh, kelekele tɛmɛnen na n'o ye an kumana kantigi n'o ye perezidan ye ale ni roi n'o ye mansa ye ani faama n'o ye anperɛr ye an kumana o kan jajuru min na o ɲɛfɔli la an badenkɛ dɔ ye an ɲininka ko yala ko debite bɛ fɔ cogo di an ka kan na o la bi an bɛna ale ka ɲininkali o de jaabi ayiwa debite n'a fɔra ko debite ale ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min ni a sugandira ɲanatali la eh, jamakulu dɔ tɔgɔ la a bɛ taa kuma min nɔ la o la o debitew eh, an fɛ yan fɔlɔ an ka tradition kɔnɔ n'o ye an ka bɔ ka tɛrɛ ye eh, debite tun tɛ yen nka ale ye an nana don maracogoya kura min kɔnɔ sisan ɔ debite ko ninnu nana o tuma de nka o t'a yira k'a fɔ ko tɔgɔ tɛ a la an ka kan na bawo kan o kan bɛ yen k'a fɔ ko kan sabatilen don kan yiriwalen don o kan masina tɛ dɛsɛ ka fɛn kura si ɲɛfɔ a yɛrɛ ka kan na i n'a fɔ an y'o fɔ aw ye cogo min na an ka jajuru tɛmɛnenw na o la n'a fɔra ko debite an ka kan na an y'a fɔ sisan k'a fɔ ko ale bɛ ta ɲanatali de kɔfɛ n'o ye election ye ɔ an delila ka o fana ɲɛfɔ an ka bɛrɛbɛrɛli kumadenw ɲɛfɔli kɛnɛ kan an da magara e, legislation ko kumaw la o la e, n'a fɔra ko debite ale de bɛ wele an ka kan na ko wasaden wasaden o kumaden kɔrɔ ye mun ye an y'a f'i ye sisan k'a fɔ ko debite k'ale ye mɔgɔ de min bɛ sugandi jamakulu dɔ tɔgɔ la a bɛ taa kuma min nɔ la o ale bɛna taa waleya min kɛ o ye ka taa jamakulu olu lawasa de olu ka laɲiniw ka taga olu fɔ k'olu lawasa olu ka ɲinikow u mago bɛ fɛn min na ka taga olu ɲini k'a lase u ma lawasa kɔnɔ o de kosɔn a bɛ fɔ debite ma ko wasaden o la eh, an nin yɔrɔ la an b'a eh, an porofite ka kuma dɔ ɲɛfɔ aw ye an ka manden kɔnɔ yan kuma ɲɛfɔ kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ ni kuma diyara ɛɛ tɔw ka bɔ ka tɛrɛ la tɔw ka laada la ɛɛ erɔpu laada ninnu ni azi laadaw ni yɔrɔ gɛrɛ laadaw la ni kuma ɲɛfɔ diyara ni mɔgɔ dɔ ye fɛn dɔ fɔ min diyara mɔgɔw ye tɛgɛrɛ de bɛ fɔ a kan a bɛ fɔ ko apulodise nka an ka bɔ ka tɛrɛ la n'o ye an ka laada ye ni mɔgɔ ye kuma dɔ fɔ ni a diyara i b'a ye k'a fɔ tɛgɛrɛ tɛ fɔ o tigilamɔgɔ kun o la mɔgɔ kelen b'a fɔ ko wasa wasa tɔw b'a fɔ ko wasa wasa wasa bawo o kumaw ye an lawasa de o kumaw ye an ka laɲini dɔ de lasabati o ko ma n'a fɔra ko debite o de bɛ wele an ka kan na ko wasaden o la an badenkɛ i ka ɲininkali a jaabi de filɛ nin ye ɔ i ka ɲininkali tɔw jaabi bɛ yen an bɛna tila ka olu fana ɲɛfɔ sisan o la an ka foli b'i ye ɔ an b'a ɲini i fɛ i k'an ka jajuru ninnu i k'u lajɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa e ɲɔgɔnna kunfantɔ gɛrɛ min bɛ yen olu fana bɛ se ka eh, jajuru in lasɔrɔ ka kumaden ninnu ka se k'u tɔnɔbɔ ka nafa sɔrɔ a la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo